Сэлам гуапэ фыдох, пщӏэну щхьэпэщ зыфӏэтща нэтыным и къыдэкӏыгъуэм фыкъыдогъэблагъэ. Нобэ дэ дытепсэлъыхьынущ пыхусыхумрэ щӏыӏэузымрэ зэрызыщыфхъумапхъэм. Илъэс къэс гъэм и зэман зэблэкӏыгъуэм деж пыхусыху узыфэхэр, щӏыӏэузыр, нэгъуэщӏ уз зэрыцӏалэхэр къызэуалӏэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ мэхъу. Нэхъ щӏэх-щӏэхыурэ узрихьэлӏэхэм щыщу зыбжанэ къыхагъэкӏ дохутырхэм. Ахэр грипп жыхуэтӏэр, пыхусыху узыфэхэм щыщу ОРЗ, ОРВИ жыхуаӏэхэр, щӏыӏэ узыр. А узыфэхэм яз цӏыхум къыщеуэлӏагъащӏэм деж зэхэгъэкӏыгъуейми, нэхъ хэтӏасэмэ, къарикӏуэр куэду зэщхьэщокӏ. Псалъэм папщӏэ, щӏыӏэ узыр къызэуэлӏар гукъыдэмыжу, щӏыӏэ техьэгъуэм игъэгуауэщхьэуэу щытщ. Апхуэдэурэ къожьэ гриппри. Ауэ, нэхъ зиубгъуху сымаджэм и щытыкӏэри нэхъ хьэлъэ мэхъу. Грипп зыпкърытым и къупщхьэ зэрытыпӏэхэр, и нэкугъуэхэр узу, и къэжьын къакӏуэу, щӏыӏэм ису, температурэр дэкӏуей ехыжу, махуитӏым щыщӏэдзауэ, тхьэмахуитӏым нэс щытынкӏэ хъунущ. Зыкӏэлъымыплъу хигъэтӏасэмэ, тхьэмбылым сэкъат игъуэтынущ. Гриппыр нэхъыбэу къоуалӏэ цӏыху къарууншэхэм. Ахэм хубжэ хъунущ ныбжь зиӏэхэр, Цӏыхубз уэндэгъухэр, сабийхэр. Мы узыфитӏыр зэплъытмэ, щӏыӏэ узыр нэхъ тыншу пкърокӏыж цӏыхум, и узыншагъэри псынщӏэу зэтоувэж. Ауэ гриппыр къызэуэлӏам и давленэр дэкӏуей ехыжу, и щхьэр уназэу куэдрэ щытынкӏэ хъунущ, нэхъ кӏыхьлӏыхьуи зэтеувэжынущ. Пыхусыху узыфэхэу ОРЗ, ОРВИ жыхуаӏэхэр зэрыщхьэщыкӏхэм ящыщщ ОРВИ-р зэрыцӏалэ узыфэу зэрыщытыр. ОРЗ-р зы цӏыхум къеузу пкърыкӏыжыфынумэ, ОРВИ узыфэр зыпкърытым куэд ицӏэлэфынущ. Абы и вирусхэр хьэуамкӏэ нэхъыбэу зэбгрокӏ. Дызытепсэлъыхь узыфэхэм щыщу нэхъыбэу ди республикэм узыщрихьэлӏэхэм дэ къытхутепсэлъыхьащ Налшык къалэ дэт Езанэ поликлиникэм и дохутыр нэхъыщхьэм и къуэдзэ Бжьыхьэлӏ Лузэ. Бжьыхьэр къызэрихьэрэ цӏыхум нэхъ сымаджэн щӏадзэ. Щӏыӏэ узымрэ пыхусыхумрэ нэхъыбэу къоуалӏэ ди цӏыхухэм. Ахэр дауэ зэрызэхэвгъэкӏыр, сыт нэхъыбэу ди республикэм щыпсэухэм нэхъ къеуалӏэ? Гъэм и зэман зэблэкӏыгъуэхэм де, гъэмахуэр щиухым де, бжьыхьэр къыщихьэм де, гъатхэр къыщихьэм де, цӏыхум нэхъыбэу щӏыӏэ узымрэ пыхусыху узымрэ къоуалӏэ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, хуабэу замыхуэпэныр хэлъщ, иджыри емысауэ щӏыӏэм занщӏэу дунейм щызихъуэжми де, уэшхым хэхуэнкӏэри мэхъу, унэр щыупщӏыӏу щыӏэщ ауэдэхэм я де. Цӏыхум узыр къоуалӏэ, щӏыӏэ узыр абы шэч хэмылъу хуэсакъауэ щытын хуейщ. Пыхусыху узыр нэхъыбэу къожьэри, пыхусыху узыр цӏыхум куэду гу лъатэн хуей щӏэхъур осложнение жыхуэтӏу абы къищаӏакӏэ нэхъ уз хьэлъэхэращ. Псом къапщтэу щытмэ, пыхусыху узыр пыхусыху ӏэпкълъэпкъ жаӏэ адыгэхэм. Щӏыӏэ яхудифу, я пэр къижу, псчэн щӏадзу, я нэм щӏэбжьу, ахэм имыгъэлэжьэфу, щӏыӏэ уз, щӏыӏэ техьэгъуэ жыхуаӏэхэм къатехьэу, сыт хуэдэ зэмылӏэужьыгъуэ грипп къемыжьу щытми, ар ауэдущ цӏыхум къызэрыпкърыхьыр. Ауэдэу хьэлъэ цӏыхур хъуа нэужь, щӏэх мыхъужу хъуа иужькӏэ, цӏыхур дохутырым и дей макӏуэ, дохутырым кӏуа нэужькӏэ, мыр гриппу пӏэрэ хьэмэрауэ сытми, щӏыӏэ узу пӏэрэ жари, лъы хаш, лъы хашар ирагъэхь центр гигиены и эпидемиологии. Абы яӏэщ ар къызэрахутэ, сыт хуэдэ Разновидность гриппэм къыхэкӏами, ар иджы куэду къежьауэ куэду мэхъу къызыхэкӏ узыр. Псалъэм папщӏэкӏэ, N1H1 жари ар ябж хьэлъу къеузхэм. Ар куэду аткӏэ къыкӏэлъыкӏуэ уз нэхъ хьэлъэ Къэзыгъэхъу узхэм ящлэ ящыщу къабжри, мис ахэр къахутэн щхьэ свиной грипп къежьахэщ, птичий грипп япэм щымыӏауэ къежьахэщ, мис ахэр къахутэ. Ахэр арауэ щытмэ, абы хуэфэщэн, абы ар зыгъэхъужыфын Вакцинэ хэӏун хуейщи, мис а вакцинэхэр абы теухуауэ, къахутауэ цӏыхум и чэзум хуэхъуну ӏэмэпсымэ узыр ехьэлӏэн хуейщ.
Зэрыжаӏэмкӏэ, илъэс къэс а пыхусыхум и лъэпкъыгъуэщӏэ къе- къожьэ. Кӏуэ пэтми нэхъ хьэлъэ хъууэ мэхъу, нтӏэ, Нетӏэ зэрыжыпӏащи, свиной, птичий грипп жыхуэпӏэхэм илъэс зыбжанэ ипэ цӏыху куэд игъэпӏейтейуэ щытащ. Иужьрей илъэсым сыт хуэдэ лъэпкъыгъуэ къежьар а узым ейуэ? Ди республикэм къэса ахэр? Дэ ди республикэм Н один Н одиныр къэсауэ жаӏэу щытащ, адрей свинойр зы тӏум къагъуэтауэ жаӏэу щытащ, ауэ ар и нэхъыбэм Нэгъуэщӏ къэрал щыӏауэ къикӏыжауэ мыбы къэкӏуэжахэм я ужэ япкърыту къэкӏуэжахэ. Ауэдэу дэ дыдей ауэдэу зиубгъуакъым абыхэм. Зиубгъуакъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, сщӏэкъым ар ди хьэуам телъытами, нэгъуэщӏми, ауэ ауэдэу а уз ӏей дыдэхэр дэ дыдей зэкӏэ къэса щӏыкӏэкъым. Ауэ адэ къыдэуалӏэми, абы я тхьэмбыл узыр къигъэхъейуэ, уз яӏэмэ куэду къигъэхъейуэ, Абы илӏыкӏи щыӏэу ауэдэ щыӏащ. Тхьэмбыл узхэм ихьа диӏащ зэман блэкӏахэм. Гъатхэ блэкӏам щабэущ дызэриӏар. Ауэдэу куэду къэхъеяуэ диӏакъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, куэду вакцинэр хэзыӏуар куэду къыдату, куэду куэдым зэрызэрахьэлӏарами, дунейр щабэу зэрыщытарами, Иджыпсту ауэдэу сэ схужыӏэнукъым сытым теухуауэ щытами, ауэ гъатхэм нэхъ щабэу щытащ. Мы гъэм иджыпсту бжьыхьэ зэблэкӏыгъуэри ауэдэ дыдэу гуащӏэкъым, иджыри ауэдэу щӏыӏэ ӏей къэхъуакъым. Мис ар фӏыуэ цӏыхум и ӏэпкълъэпкъым зриубыдэн щхьа иджы махуэ тӏощӏ хуейщи, мис иджыпсту августым и тӏощӏым щыщӏадзауэ, хаӏун щӏадзауэ йокӏуэкӏри, иджыпстуи догугъэ ауэдэу ӏейуэ зимыбгъуну. Аркӏэ уз ӏейм пхуэмыкӏуэну. Пыхусыху узыфэхэр, гриппыр къомыуэлӏэн щхьэкӏэ, чэнджэщ зыбжанэ къыдат дохутырхэм. Апхуэдэщ, псалъэм папщӏэ, зэрыхъукӏэ щӏыӏэм зумыгъэсыныр, псом хуэмыдэу уи пэр, уи лъакъуэр. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, ӏэпкълъэпкъ къарууншэр щӏыӏэм исмэ, занщӏэу узыр къыпкърохьэ. Е, пыхусыху узыфэхэр, гриппыр зыпкърытхэм зэрыхъукӏэ пэӏэщӏэ зыпщӏыныр. Мы узыфэхэр, нэхъыбэу зыщаубгъуам деж, Щӏыбым узэрыдэт, цӏыху куэд щызэхуэс щӏыпӏэхэм узэрыкӏуэ, щыгъынхэр щӏэх-щӏэхыурэ бжьыщӏыныр, уи пэр къыпыжу щӏидза нэужь, зэрыхъукӏэ кӏэлъымпӏэм къыхэщӏыкӏа бэлътокухэр къэбгъэсэбэпыныр. Усымаджэу цӏыхухэм уахыхьэн хуей хъумэ, дохутырхэм зэӏуалъхьэ маскэхэм хуэдэ къэбгъэсэбэпыныр, ари сыхьэтиплӏ къэс зэпхъуэкӏыныр. Ахэм къыщынэмыщӏа, къабзагъэм укӏэлъыплъынри зыщыбгъэгъупщэ хъунукъым. Абы хеубыдэ, цӏыху куэд щызэхыхьэ щӏыпӏэхэм укъикӏыжа нэужь, уи ӏэмрэ уи нэкӏумрэ, сабынкӏэ птхьэщӏыныр. Пыхусыху узыфэхэр, гриппыр къомыуэлӏэн папщӏэ, дохутырхэм къызэралъытэмкӏэ, бжьыхьэм деж абы ущызыхъумэ хущхъуэ зыхегъэӏун хуейщ. Иужьрей илъэсхэм ар къабыл зыщӏу зэзыхьэлӏэхэми, зымыдэхэми я бжыгъэр мащӏэкъым. Пыхусыхур цӏыхум куэду къемыуэлӏэн щхьа сыт яхуэфщӏэфыр иджыпсту? Ауэдэ пыхусыху уз лъэпкъыгъуэхэм зиубгъумэ, цӏыхур лэжьапӏэ ӏутмэ. Цӏыхур куэду къыздекӏуалӏэ а машинэхэм, транспорт зезышэхэм, сыщӏэрэ поликлиникэ хуэдэхэм, школ хуэдэхэм. Абы цӏыхур куэду якӏуалӏэ уэру. Абы уз зэрыцӏалэщ ари, куэду иубыду. Цӏыху къекӏуалӏэмрэ сымаджэмрэ куэд зэуэ хъункӏи хъунщ, абы елэжьыни умыгъуэтыжынкӏи хъунщ. Абы теухуауэ Ар къэмыгъэхъуным икъукӏэ йолэжь ди къэралри, медицинэм ирилажьэхэри. Абы теухуауэ унафэ къыдагъэкӏхэр, ар къыщӏимыдзэ щӏыкӏэ, мис иджысту псалъэм папщӏыкӏэ августым ужей щӏадзауэ, ар къэмыгъэхъуным теухуауэ вакцинацие цӏыхур ящӏ. Абы и пкъыгъуэхэр хуэтщӏэн хуейр цӏыхум Поликлиникэ къэскӏэ иратауэ диӏэщ дэ джыстукӏэ мин пщыкӏуплӏ цӏыхум етхьэлӏэну вакцинацие мысымэджэн щхьэкӏэ. Ар къыдатауэ диӏэщ, абы теухуауэ мис иджысту едгъэкӏуэкӏ ӏуэхугъуэм минибгъум нэс етхьэлӏакӏэщ. Иджы а минибгъур здэлажьэм акӏэ узыр имыгъэкӏуатэмэ зримыгъэубгъумэ. Ар дэркӏэ ари хъарзынэщ, ар зыхуэтщӏамкӏи хъарзыну добжри, уэ укъэзгъэсэбэпу иджысту сыхуейт ди цӏыхухэм ӏейуэ селъэӏуну. Сэ езым сщӏащ, икъукӏэ сызэгъащ. Кхъыӏэ, фыкъывэмыхьэлъэкӏыу, ар ӏумпэм фымыщӏу зэфхьэлӏэну, фи узыншагъэм фелэжьыну ӏейуэ сыныволъэӏу. Мис а узытепсэлъыхь вакцинэ жыхуэпӏэр пыхусыху къемыуэлӏэн щхьэ хаӏур, ар илъэс къэс зыхегъэӏун хуей? Ар илъэс къэс зыхуигъэӏун хуейщ. Ар нэхъыбэу къэхъей зэмылӏэужьыгъуэ, грипп зэмылӏэужьыгъуэхэм я пкъыгъуэ зэгъусэу зэхэлъу щытщ, нэхъыбэу къэхъухэм. Зыгуэркӏэ къэмыхъункӏэри мэхъу, ауэ къоуэлӏам хуэдэ абы хэмылъыну, ауэ ар А и нэхъыбэм сэбэп ӏейуэ хуохъури, а илъэсым ар ирехыф, ар къемыуалӏ. Мастэ хэфӏун хуейр цӏыхухэм ефхьэлӏэн хуейр, ар сыт хуэдэ зэманым къриубыдэу ефхьэлӏэрэ? Ар
абы унафэ къыдагъэкӏамкӏэ, министерствэм унафэ къыдигъэкӏащ, мы октябрым и тӏощӏрэ зы хъуху духын хуейуэ. Хуэдэ зыхуэтщӏын хуейхьэм. Ар сыт зыхуэхьар а зэман къигъэувыр, мис зэрыжыпӏамкӏэ, шыщхьэӏум и тӏощӏым щӏэддзащ. Жэпуэгъуэм и тӏощӏрэ зы хъухукӏэ хэфӏуну а зэманыр щхьэ къыхэха хъуа? А зэманыр зэман зэблэкӏыгъуэм, а зэманым иджыри а махуэ тӏощӏыр кӏуэуэ а щӏыӏэ дыдэ къыщыхъун хуейм и дей хуэзу абы и иммунитетыр хьэзыр хъуауэ хуэзэным теухуауэ.
Пыхусыхур нэхъ къыщежьэ зэманым ирихьэлӏэурэ? Нтӏэ. Мастэр хэӏуа иужь, цӏыхум и ӏэпкълъэпкъым дауэ зэрихъуэж мис а махуэ тӏощӏым къриубыдэу пыхусыхур къеуалӏэмэ пэлъэщыну ар? Полъэщ.
Полъэщ. А махуэ тӏощӏым а ӏэпкълъэпкъым ар къемыуэлӏэн хуэдэу зрегуаш а хущхъуэ хаӏу мастэ цӏыкӏунитӏэ, ауэ зы кубик закъуэ хъурэ абы хаӏур. А зым абы ауэдэу зрегуашэри, абы теухуауэ абы хэлъ пкъыгъуэ, грипп лъэпкъыгъуэр ар уже цӏыхум къекӏуэлӏэнукъым. Мастэ хэфӏун щхьэкӏэ цӏыхухэр дауэ къызэрепшалӏэ сымаджэщым, поликлиникэм, дэндей ар щефӏ къэкӏуэкӏэ нэхъыбэу.
Ар мис иджысту школымрэ медицинские учреждениехэмрэ а тӏуращ нэхъапэ дыдэ унафэ къытхуащӏауэ илъэс къэскӏэ нэхъ сымаджэщхьэм узэ уз зи ӏэпкълъэпкъыр нэхъ щӏэх уз къэзубыдхэр щӏэлъщи абы ахэр иджысту ари къахыхьу нэхъри нэхъ я узыншагъэ нэхъ ӏей мыхъум теухуауэ Сымаджэщхэм, щылажьэмрэ щӏэлъхэмрэ. А щылажьэхэм нэхъыбэу сыт щхьэкӏэ абы махуэ къэс цӏыху къекӏуалӏэр нэхъыбэ мэхъу, модрейр хэт мэкӏуэж и унагъуэ, ауэдэ куэдым я гъусэӏым ябгъэдыхьэӏыми. Атӏанэ народное образованием щылажьэхэр, транспортым щылажьэхэр, бюджетнэ учреждениехэр нэхъапэ ирагъэщ. Ахэр нэхъапэ хущхъуэр хэлъхьэн хуейуэ Ну, къабж, тэмэмуи къабж, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ ахэр нэхъыбэу зэхуос, зэхуос, абы нэхъыбэу къызэрыцӏалэ къахыхьэмэ нэхъ, нэхъ щӏэх, нэхъ хьэлъэ хъункӏэ хъунущ ӏуэхури, ахэм иджысту долэжь, минибгъу зэрыжытӏащи иджысту. Ауэдэ лъэпощхьэпоуэ къытхуэхъур дыхуейтэкъым, сэ сщӏэрэ, абы уз къыхэкӏыу жаӏэ, яхущӏэмыхьэныгъэкӏэ сэ къызэуэлӏэнкъым жаӏэу, ауэдэ ай нэхъыбэр? Сэ, ну, ар къысщыщӏынкъым, жари ауэдэу нэхъыбэм зыхрагъэӏукъым. Къэрал ӏуэхущӏапӏэ щымылажьэмэ, и щхьэ хуэлэжьэж е унэ дэсу щытмэ, къызэрыгуэкӏ цӏыхухэр къакӏуэу зыхрагъэӏуфынут. Къакӏуэмэ,
езыр хуейуэ щытмэ, сыт щхьэкӏэ? Хаӏунущ. Хаӏунущ, ауэ дэ нэхъапэ къалэн къытщащӏыр илъэс хыщӏым и щхьэ щхьэдэхар. Узыфэ куэд зыгъэвауэ зи ӏэпкълъэпкъым итхэр абы къеуалӏэмэ нэхъ ӏуихын, нтӏэ нэхъ гугъуу зыпкърыкӏыжын хуэдэхэр, атӏанэ цӏыху хэту лажьэхэр ай, мис ахэм нэхъапэ делэжьын хуейс. Бжьыхьэм дауи сабийхэм зи еджэгъуэ нэмысахэр садым макӏуэ, еджапӏэхэми щӏадзэж. Гъэмахуэм дэсахэри зэхуэсым нэхъ пыхусыхуи щӏыӏэ узи къыщеуз къохъу. Ахэм я учреждением здэлажьэ дыдэм докӏуэ. Докӏуэри а зыдэлажьэ дыдэм и дей мис моуэдэу унэ пэш хэха къыдат. Сабийхэр щеджэхэм ара? Щеджэми, зыдеджэми, больницэхэми, поликлиникэхэми мо дэни докӏуэ. Щхьэж врач езым и участкэм сэ Езым къегъэщӏылӏа и территорие псоми яӏэщи, абы тет ӏуэхущӏапӏэхэм абы я дей ахэр щригъэкӏуэкӏыну и къалэнщ. Мастэ хэфӏум уз къыхэкӏыу гурыщхъуэ щхьэ ящӏрэ адэ-анэхэм? Ауэ псалъэм папщӏэкӏэ иджысту гуэр къыпкърыхьауэ пкърытмэ, щӏыӏэ уз щӏэрэ и температурэр дэкӏуеяуэ щытмэ, хьэмэрэ аллергие куэд например, мыст джэдыкӏэ белокым хуиӏэу щыту щытмэ, мис ахуэдэхэм хэпкъумэ осложнение къритынкӏэ хуей мэхъури, абы теухуауэ дохутырхэр пкърыупщӏыхьын хуейщ прививкэ ящӏын ипэкӏэ. Моуэдэ уиӏэ, моуэдэ уиӏэ. Еплъын хуейщ, температурэр къипщын хуейщ, еупщӏын хуейщ, къиплъыхьын хуейщ. Хъунымэ, мис итӏанэ хаӏуу аращ. Зыгуэрри къыщыхэкӏ щыӏэщ. Абдей плъыжь хъууэ, и температурэр дэкӏуейуэ, мис ауэдэ щыхъу щыӏэщ. Зыгуэрым и цӏыхуу хъуар зэрызэхуэмыдэм хуэдэу я фэр халъхьэри, хэт фӏы дыдэу йозэгъ, хэт тӏэкӏу зыгуэр Къыщишэ щыӏэщ. А пыхусыху хуэдэу ӏэпкълъэпкъ дыдэри, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, ар а вирусхэм къыхагъэкӏа белокщ къыхаӏур. Ар зэузам ар къемыуэлӏэжыну ябжри, абы теухуауэ ар белокыр емызэгъынкӏэри мэхъу. Ауэ ар закъуэтӏакъуэщ. Ауэдэми, зэрыжаӏэр, дахэ цӏыкӏуу тещӏыхьауэ, А аллергия къэзымыгъэхъуну хущхъуэгъуэр зэпхьэлӏэу абыи хуэфащэщи. Абыи хуэфащэщи. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, а грипп къеузыным къишэныр нэхъыбэщи, ауэ аллергию зымахуэ махуитӏ, ауэ уиӏэным нэхъ. Пыхусыху узыр къызыпкърыхьам зыкӏэлъымыплъмэ, ар зиубгъумэ, сыт абы кърикӏуэнкӏэри хъунур? Зиубгъумэ и тэмакъым. Пэм и лъэныкъуитӏымкӏэ гайморовый пазухи жери иӏэщ. Абы шын ирищӏу. Мы лобный пазухи иӏэм шын ирищӏу. А шын ирищӏар и щхьэкуцӏым кӏуэуэ, менингит хъууэ. Абы и гур узмэ, и гур миокардит хъууэ. И ӏэпкълъэпкъым и зэрытыпӏэхэр узу щыӏамэ, зыгуэр зыгъэщӏамэ, ахэр къэунэхужрэ. Ахэр узу, легкэм кӏуэмаи, пневмонием, ауэ хьэлъэӏум ар цӏыхум зэрыпкърыкӏыр, пкърыкӏмэ, пкърымыкӏынкӏэри мэхъу. Абы ӏейуэ хуэсакъын хуейщ абы теухуауэ. Абы теухуауэ мы къэралым ахъшэ къиутӏыпщу къыпхуищӏэр сыту фӏыт, ар абы и жэуэ зэпхьэлӏэн хуейуэ. Сэ къызобжри, абыкӏэ ӏейуэ сыныволъэӏу, нобэ едэӏуэну псоми. Гъэмахуэм хамэ къэрал щӏыпӏэ хуабэхэм щыӏауэ къэкӏуэжахэм зэрытщӏэщи, абыхэм къыздахьынкӏэри мэхъу пыхусыхум и лӏэужьыгъуэ гуэр. Ахэр дауэ зыхуэсакъыжыпхъэ мыдэ къэкӏуэжам? Мис иджысту хьэж щыӏахэр къокӏуэж. Ар абы къэкӏуэжауэ хъуар мис дэ къытхурагъэхь. Махуэм зы махуитӏ дэкӏми, зы махуэ дэкӏми, тэмахуэ дэкӏми, зы тэмахуэ хъуауэ къытхурагъэхьхэр. Мыр, мыр, мыр къэкӏуэжащ жари. Къэкӏуэжам махуэ тӏощӏрэ зыкӏэ дэ дыкӏэлъыплъын хуейуэ ди къалэнщ. Абы и ӏэпкълъэпкъ уз щӏидзэу, ауэдэ къытхуэкӏуэмэ, и температурэр дэкӏуеймэ, ар къэтпщын хуейщ, абы дыкӏэлъыплъын хуейщ, и щӏыфэм деплъын хуейщ. Абы уз зэрыцӏалэ гуэр къихьа хъууэ щытмэ, абы ар Роспотребнадзорми, Центр гигиенэми яжетӏэу мис мы къэкӏуэжам моуэдэ гуэр къыпкърыхьащ жытӏэу, ар дгъэгъуэлъу абы кӏэлъыплъу ар зиӏысыр къащӏэн хуейщ. Ауэ ахэр мыкӏуэ щӏыкӏэ ӏэмал имыӏэу, а здэкӏуэ къэралым теухуауэ абы щыӏэ уз зэрыцӏалэхэм теухуауэ прививкэ ящӏ. Прививкэ ямыщӏа ягъакӏуэкъым. Пневмоние къемыузын щхьа, менингит къемыузын щхьа, Ахэр прививкэр ящӏауэ пневмококковымрэ ахэр ящӏауэ адрей псом дей ящӏын хуейм къыщынэмыщӏа, ахэр хуащӏауэщ зэрагъакӏуэр. Ауэ ауэдэу къэралым дахэ цӏыкӏуу къызэригъэпэщауэ мыкӏуэу, акӏэ-мокӏэ кӏуэуэ къэкӏуэжынкӏэри мэхъур, дэ дымыщӏэу, мыбы фыкӏэлъыплъ къыджамыӏэу. Ауэдэ щыӏэ хъугъуэу щытми, жьыпӏэ къикӏыжауэ. Малярие тропикхэм макӏуэр иджыпсту загъэпскӏыну, загъэпсэхуну. Псэ тропикхэм малярие щыӏэнкӏэри мэхъу. А маляриер зыгуэр къихуауэ, и температурэр емыхыу зыгуэру зыгуэр ауэдэ щыӏэ хъууэ, мэз жьыпӏэ щыӏауэ зыгуэрым абы тригъащӏэ хъугъуэӏамэ, абыич къакӏуэу къыджиӏэну абы абыкӏи фыкъыхузоджэ.
Малярие жыхуэпӏэрар дауэ къызэращӏэнур жыпӏам? Ар щӏыӏэтехьэгъуэм ису. Абы а размножаться малярийный плазмодием ищӏмэ, зэуэ лъым хыхьэмэ, щӏыӏэ техьэгъуэм ису дридзейуэ мэхъу. Ар езым лъым дыхуэмурэ тӏэкӏу къеукӏри, аргуэру тӏэкӏу мэупщӏыӏуж, мэпщӏантӏэ, аргуэру къытехъу, къытохьэ. Ар мыувыӏэжу дахэ цӏыкӏуу и хущхъуэр игъуэтыху ауэдэу екӏуэкӏынкӏэри мэхъури, абы теухуауэ фызыхуэсакъыжыну, фызыкӏэлъыплъыну и чызум ди дохутырым фыкӏуэну фыкъыхузоджэ.
Сымаджэ фымыхъун щхьэкӏэ, е узыр къыфпкърыхьэу щыщӏидзэм деж, цӏыхубэр илъэс куэд щӏауэ зэрызыхуэсакъ ӏэмалхэри къэвгъэсэбэпмэ зэранкъым. Ауэ фигу къэдгъэкӏыжыну дыхуейщ, сыт хуэдэ узыфэри нэсу вгъэхъужын папщӏэ, дохутырхэм жаӏэр вгъэзэщӏэн, хущхъуэ фхуатххэр зэфхьэлӏэн зэрыхуейр, пыхусыху узыфэхэр, Гриппыр къыщежьам деж пщыныху хьэдзэ зытӏу махуэ къэс пшхымэ, сэбэпу къалъытэ. Адрей зэманхэм деж тхьэмахуэ къэс нэхъ мыхъуми шхыным хэплъхьэмэ нэхъыфӏщ ар. Щхьэусыгъуэ зэмылӏэужьыгъуэхэм къыхэкӏыу бжьыныхур шхыным хэплъхьэ мыхъумэ, абы и хьэдзэ зыбжанэрэ бжьыныщхьэ ныкъуэрэ зэхэптхъунщӏэу урибауэмэ сэбэп мэхъу. Бжьыхьэр, гъатхэр къыщихьэм деж цӏыхум и ӏэпкълъэпкъым витамин нэхъыбэу хуримыкъуу къалъытэ. икӏи узыфэхэми нэхъ мащӏэу пэлъэщ мэхъу. Абы къыхэкӏыу цӏыхубэм къагъэсэбэп ӏэмалхэр нэхъыбэу зыхуэунэтӏар ӏэпкълъэпкъыр зыхуэныкъуэхэр игъуэтынырщ. Апхуэдэу, пыхусыху узыфэхэр нэхъ мащӏэу къоуэлӏэн щхьэкӏэ сэбэп хъууэ къалъытэ хущхъуэу ябж удзхэм къыщӏэвыкӏам, пхъэщхьэмыщхьэхэм къыхэщӏыкӏа морсхэм уефэныр, фо пшхыныр. Цӏыхубэм къагъэсэбэп ӏэмалхэм фӏагъ куэд иӏэщ. Апхуэдэщ псалъэм папщӏэ мы дызытепсэлъыхьахэр къэбгъуэтыну тыншу зэрыщытыр икӏи зэрыпудыр, е, ахэр зы узыфэ закъуэм ебэн мыхъуу, цӏыхум и иммунитетыр нэхъ зэтеувэным зэрыхуэгъэзар. Мы ӏэмалхэм я щыщӏэныгъэхэм ящыщщ ахэр сэбэп мыхъункӏэ зэрыхъунур. Нэхъапэкӏэ зэрыжытащи, узыншагъэр нэхъ зэтеувэжын, сыт хуэдэ узыфэри нэсу пкърыкӏыжын щхьэкӏэ, дохутырхэм къыпхуагъэлъагъуэ хущхъуэхэр зехьэлӏапхъэщ.

Зэрыжаӏэщи, узыр къэкӏуэгъуафӏэ щхьэкӏэ кӏуэжыгъуейщ. Атӏэ, сымаджэ умыхъун щхьэкӏэ узэкӏэлъыплъыжмэ зэрынэхъыфӏри нэрылъагъущ. Узыфэм я нэхъыбэм уапэлъэщынущ, абы узэрыхуэсакъын хуей ӏэмалхэр пщӏэмэ. Икӏи, Мы ди нэтынхэм зыкъревгъэхьэлӏэмэ, фыкӏэлъыплъмэ, апхуэдэ ӏэмалхэм ди дохутырхэм щыгъуазэ фыщыхуащӏынущ. Нобэкӏэ ди нэтыныр и кӏэм нэблэгъащ. Сэлам фыдохыж, фызыхуэсакъыж, узыншэу фыщыт!